ọhaneze ndị Igbo ekelekwa m unu afa m bụ HSM ọba ọbata obie aka ji ọfọ n'ala awọmụkwụ n'ime Ikwuanọ Abia steeti o nwee ihe mere na m sị ka m ji bata n'ọnlaịn bịa gwa unu ihe na-aganụ omenala bụ ihe ọma omenala bụ ihe nna nna anyị ha mere and omenala bụ ọganiru onye afụtala omenala na ọ ihe ọjọọ omenala abụrọ ihe ọjọọ a na-enwe ọtụtụ ihe n'ime obodo na-eme ka obodo na-aga n'iru ma ndị nọ na amerịka o ma ndị nọ na dubai ma ndị nọ n'obodo ndị n'iche n'iche n'ala ndị ọcha ị hafụ omenala be unu mebe ihe ọzọ ndị ichie agbawa gị ụgwọ ala agbawa gị ụgwọ abụ m aka ji ọfọ n'ala awọmụkwụ sị ka m pụta na soshal midia bịa kọwara igbo ndị be anyị ndị na-achọ ụzọ ndị furu efu ndị amaghị ebe ha si pụta were sị ka m pụta taa bịa kọwaranụ ihe bụ omenala omenala bụ ihe nna nna anyị ha mere e ji elekọta obodo ndị na-achọ ọrụ eweta ọrụ ndị na-eme biznes biznes ha na-aga ndị na-arụ na kọmpani a na-ewe promoshọn ị ga-afụ na mmadụ jos nọrụ a na-afụ ya n'anya ihe ọbụla ọ na-eme ọ na-aga gịwa n'onwe gị ajụba sị kedu otu nke gị ji dị iche mana ọ bụrọ na nke gị dị iche na ọ ihe ị kwesịrị ime ị nere eme ya ụka ụka bịara omenala alaa n'ebe anyị ndị ọcha were ụka bịa bịa gwuo anyị 419 buru ndị ichie buru arọ bi n'agụ buru nnukwu mmụọ niile nọ n'obodo anyị busasịa bupụ were kraịst ụka nye anyị ana m asịkwa na kraịst bụ ihe ọjọọ maka na a sị na onye a sị ka o jide nke o ji abụ na nke o ji dị mma mana a sị na anaghị agafe ọfụrọ ebute ozu anụ anaghị ezuru ike n'azụ ugwu ihe m na-ekwu a bụ ụmụ anyị niile nọ n'obodo oyibo ma ndị nọkwa na Naịjirịa m na-asị ụmụ Abia steeti mainly ozi a nwa na-agarị ụmụ Abia steeti ebe ọbụla ị nọ ị na-achọ otu ị ga-eji lọta ebe nna gị maka omenala nwụrụ anwụ n'ala Abia steeti anyị anaghị eme omenala ị chọba obodo na-eme omenala ị gaa ka otu nwa Anambra nọ otu nwa e nwe Enugu otu nwa Ebonyi nọ Abakeleke a na-eme omenala Imo steeti na-eme omenala mana o nwerọ omenala nọ n'Abia steeti maka ụka anọchigo ebe niile ndị ichie na-agba gị ụgwọ ala na-agba gị ụgwọ a na-enyere gị aka mana ị nara echeta ha kedu otu ị chọrọ iji jee n'iru maka na a sị na aka na-achụ àjà anara akwụ ọta ihe m na-agwa unu tata nwa bụ Eke n'ebe anyị na-asị nwoke nwanyị okenye nwata nọ n'iro na-achọ otu ọ ga-eji dozie ndụ ya okotu ọ ga-eji mee ka akara aka ya dị mma bịawa n'Abia steeti Ụmụahịa ị ga-ejekwu onye a na-akpọ aka ji ọfọ HSM na anyị abatago obodo ka e mee obodo anyị ka obodo anyị dị mma ekele m unu ala Abia steeti ekele m unu ala Naịjirịa kelechaa ụmụ anyị niile nọ n'obodo dị n'iche n'iche were na-asị ihe ọma ga-emere unu ya gaziri unu